ani maa o maa de y'u tugu ɲɔgɔn na fo ka taa jɔ don se ala k'an ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ an b'a fɔ k'aw bisimila aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan min bɛ to ka sigi aw ye serifila jabaranin kan walasa ka se ka aw kunnafoniya ani ka aw ladɔnniya fɛnw caman na o hukumu kɔnɔna na bi an kɛlen don ka maa min bisimila o ye an karamɔgɔba dɔ de ye n'o ye an karamɔgɔ alihusen kamiya ka bɔ jɛnɛ mara la dugu la dugu min n'a bɛ fɔ ko kandara An n'a bɛna kuma kɔrɔfɔ minnu kan o de ye an b'a dɔn k'a fɔ alikuranɛba min n'a b'an bolo ala kumakan a kumana fɛn caman kan min ni o tɛ diinɛ ko sira ye an n'a bɛna musalahaw kan nka yan an ka don kɔrɔfɔ kɔnɔ an b'an karamɔgɔ alihusen kamiya bisimila kɛnɛ kan an b'a fɔ an karamɔgɔ asalamu alekumu warahamatulayi taala i kamiya nba sukuran laki baasi t'i la kɔnɔ alihamdulila an b'ala tanu

an bamuso sanuma ma n'o min suma yɛlɛmana tile fila in na yarabi ala ka hinɛ a la ka yafa a y'an kɔn kiiri min na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an n'u bɛ taa jɛn min na ala k'o nɔgɔya an fana ye hakɛto banni kan sira so ala ka dugawu bɛɛ an karamɔgɔ i bisimila tuguni kɛnɛ kan Eh, ustaz bi an y'a kanu ka wele bila i ma mhm. eh, i nana an ka wele kan jaabi fɔlɔ o diyara an ye an y'a kanu ka i ɲininka fɛn damadamanin na mhm. walasa ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la mhm. o hukumu kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ o bɛ boli fɛn min de kan o de ye yalima an karamɔgɔ alikuranɛ ani a kumana siyansi kan wa komi siyansi ye fɛn ye bi bɛɛ lajɛlen ye a ye a ye ɲɛtaa min sɔrɔ yalima kuranɛ ni siyansi relation jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ jalo i ka ɲininkali a diyara n ye alikuranɛ yɛrɛ de ye siyansi yirisunba ye n'a fɔla ka ɲɛ bolo donc technologie ani astronomie ani médecine olu bɛ komi branche ka bɔ alikuranɛ kɔnɔ ni n y'a fɔ i ye ten fo n ka dalilu d'i ma alikuranɛ bɛ bɛn aya ba wɔɔrɔ ani kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ma aya ba wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ ye ba kelen b'a la o ye yamaru aya ye aya ba kelen wɛrɛ b'a la o ye aw kana kɛ aya interdiction aya aya ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye n'aw ye nin kɛ ni ala bɛ nin di aw ma ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye n'aw ye nin kɛ nin b'aw sɔrɔ o tɛ aya ba naani o kɔfɛ aya ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye tariku ani information ye o ye aya kɛlen aya ba duuru ye aya ba kelen wɛrɛ bɛ yen o ye taasibila ani exemple ye o y'a kɛlen aya ba wɔɔrɔ ye halala ni haramu o ye aya kɛmɛ duuru ye ɛɛ duwawu ayaw i n'a fɔ ala deli aya ni ala deliw olu bɛ bɛn aya kɛmɛ ma a nasiku ani mansuku o ye aya bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ ye donc aya ba wɔɔrɔ ni kɛmɛ wɔɔrɔ ani bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ a banna nasiku mansuku wajibi f'an ka exemple dɔ d'ale kan ale bɛ komi sisan par exemple dulɔ silamɛ nana sɔrɔ arabu bɛ dulɔ min u ka laada kɔrɔ don pour que silamɛ ka dulɔ interdit a ma sin k'a fɔ direct a ye dulɔ to yen koyi a y'a interdit ni degré saba de ye i n'a fɔ marihala saba marahali fɔlɔ ko kira o b'e de ɲininka dulɔ la ko dulɔ a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye mais tɔɔrɔ min b'a la o ka bon n'a nafa ye a ma sin k'a interdit direct aya filanan nana o ko la taqrabu sala wa antum sukara o kɔrɔ ye seli ɲɛkɔrɔla la i kana dulɔ min Pour que a kan'i bɔ i hakili kan mɔgɔw tora dulɔ kan ni o aya ye ni selifana selila o bɛ dulɔ min walima ni c'est-à-dire ni safa seli o bɛ dulɔ min ka taa se sɔgɔmada ma ka taa se fajiri ma donc o kɔfɛ aya wɛrɛ nana o nana dulɔ de interdit pewu pewu

A fɔ ma nasiku wa mansuku donc nin y'o exemple dɔ ye ko o kɔfɛ alikuranɛ ni n'an y'a lajɛ sa tile o min ni c'est-à-dire n'i ye tile ɲɛnamaya lajɛ bi ɲɛnamaya bɛɛ sirilen bɛ tile le la alikuranɛ ye tile kofɔ siɲɛ bi saba ani saba ka tila k'a kofɔ yɔrɔ wɛrɛ siɲɛ fila a b'a fɔ ma ko siraji siraji kɔrɔ de ye fitinɛ min bɛ mɛnɛ ka tila ka kalo kofɔ siɲɛ mugan ani wolowula o siɲɛ mugan ni wolowula in a bɛɛ lajɛlen ye kalo mankutu b'a la a wasu b'a la bon n'i nana o fara ɲɔgɔn kan sa n'i ye tile ta k'a lajɛ sa i b'a sɔrɔ tile ni tile bɔra système solaire yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ sisan fɛn o fɛn bɛ yen a bɛɛ ɲɛnamaya sirilen bɛ tile la ale de bɛ komi diɲɛ yɛrɛ mɔtɛri ni tile tɛ yen foyi tɛ yen foyi tɛ marché ni tile bɔra o de bɛ fɛn o de bɛ kɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen marché ka taa o kɔfɛ ala ye tile mankutu kuranɛ kɔnɔ siɲɛ bi saba ani saba ka tila ka kalo fana mankutu siɲɛ mugan ani wolonwula a ye tile mankutu mun ye a ko sirajan wahajan o kɔrɔ ye tile ale bɛ mɛnɛ de wahaju yɛrɛ nana e, détail bi n'a kɛ na o de détail taara laban hydrogène na parce que ale bɛ propager de ni nin cira nin fana bɛ tila ka ci nin fana tila ka don ɲɔgɔn na donc a nana ye science yɛrɛ la c'est à dire astrophysicien fɛ tile bɛ mɛnɛ ni hydrogène de ye hydrogène bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ hélium ye nana ye tɛ ban kuranɛ fana b'a mankutu de donc kuranɛ ma tile mankutu sɔsɔ donc a nana kalo fana mankutu ko wal kamaru nuran n'o ye kalo ye k'a ye kalo mankutu k'o ye nɔrɔ de ye nɔrɔ kɔni mɔgɔ bɛ se ka don o la o ni tasuma mɛnɛ nin yiri in na sisan nin yiri in ye sirajo ye o ye fitinɛ o bɛ mɛnɛ maa tɛ se ka don o la mais a yeelen bɛ taa jɔ min sanfɛ o ye nɔrɔ de ye mɔgɔ bɛ se ka sigi o kɔrɔ foyi t'a la donc kalo ni tile mankutura ala fɛ ni mankutu min astrophysicien fana taara u sɔrɔ u position kelen na différence ma don a la pe pewu donc nin b'a yira toujours min y'u kofɔ ale b'o sidɔn o tɛmɛnen kɔfɛ n'an y'a lajɛ san tile o yɛrɛ de ye ɲɛnamaya yɛrɛ yɛrɛ sun ye fɛn tɛ ɲɛ ni ɲɛnamaya tɛ ala tilala ka ji fana mankutu kuranɛ kɔnɔ a ko walakad ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayya ko diɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen ni nimafɛn don mm. k'a bɛɛ ɲɛnamaya dulon ji la mm. bon o ji fana o fana kɛra tasumaden de ye tuguni a fɔ min ma ko H deux O mm, hydrogène kisɛ fila oxygène kisɛ kelen olu de bɛ indimage kɛ ɲɔgɔn na mm-hmm. ka kɛ ji ye bon o fana nana o fana nana kɛ tuguni tile de ye tuguni ni tile tɛ o fana tɛ yen hmm? ni tile tɛ ji tɛ yen o hukumu kɔnɔ ne nana don kalo fana na sisan a tilala ka n'a fɔ aya wɛrɛ tuguni k' a ye tile ni kalo sahara c'est à dire a ye tile karaba k'a bila i bɛna adamadenw ka service kɔnɔ ka tila ka kalo fana karaba k'u bila an ka service kɔnɔ o karabali kɔnɔ san n'i ye satellite ta bi k'a bɔ adamadenw ka vie la bi i b'a sɔrɔ vie moderne kɔni a bɛ détruire pewu bon o satellite yɛrɛ nana dilan cogo di a idée nana kalo lajɛli de la ne bɛ yan ne ɲɛ bɛ kalo la e bɛ tamani e fana ɲɛ bɛ kalo la mais e ni ne ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na est-ce que n'an sera ka nin kalo ladege dɔ dilan o tɛna se ka kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn ye wa o tɛna kɛ sababu ye an ka ɲɔgɔn kumakan mɛn wa satellite idée nana ten u nana satellite fɔlɔ dilan k'a lancer mais a kɛra ladege a ma kɛ kalo yɛrɛ a bɛ fɔ kalo de ma le satellite naturel donc satellite dɔ in a bɛ fɔ o ma satellite artificiel parce que u y'a ladege de an bɛ kuma sirifila min na sisan a bɛ satellite min kan o bɛ Afiriki dɔrɔn de couvrir pour que n'i ka se ka sisan sirifila ka kɛ ka sisan a bɛ sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka taa satellite min utiliser a bɛ sɔn ka fɔ fa satellite wɔɔrɔ la pour que a ka se ka kɛ diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ donc a kɛra kalo la de or que ni kalo dun bɔra diɲɛ bɛɛ b'a ye ɲɔgɔn fɛ mais satellite sera ka fara fara ɲɔgɔn kan ten satellite wɔɔrɔ satellite wolonwula i b'o utiliser pour que ka se k'i ka émission se diɲɛ bɛɛ ma donc ala dun ko fana k'a ye kalo karaba ka bila adamadenw ka service la donc o kalo fana mun b'a marché tile tile de bɛ kalo marché tile de bɛ kalo marché tile de bɛ satellite fana la marché tile yɛrɛ tɛ kalo yɛrɛ tɛ mɛnɛ tile yeelen de bɛ taa jɔ kalo sanfɛ o bɛ sɔrɔ ka refléter bon satellite min fana bɛ kan k'an serve o satellite kelen fana bɛ serve ni tile de ye tuguni parce que n'i sera ka kɔrɔta ka bɔ dugukolo sanfɛ ka ban ka distance dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ la i kɔni ni tile de bɛ ɲɔgɔn na toujours parce que dugukolo tɛ don i ni tile cɛ bilen donc n'i y'o lajɛ i b'a sɔrɔ nin bɛɛ ye science de ye ka taa kuranɛ bɛ nin bɛɛ fɔ kɛko min na b'a sɔrɔ a bɛ nin kɛko kelen na o b'a jira k'a fɔ kuranɛ kumana science kan voilà kuranɛ kumana science kan nin kɛko in yɛrɛ yɛrɛ la
an karamɔgɔ a faamuyara kosɛbɛ ni ala sɔnn'a ma an ka ɲininkali filanan o bɛ taa fɛn kan fɛn min ni a kuma bɛ sen na kabini waati jan n'o ye dugukolo a munumununi ko ye bɛɛ b'i ta fɔ a la an b'a fɛ k'i ɲininka yalima an karamɔgɔ kuranɛ ye mun fɔ dugukolo munumununi ko la alihamdulila i ka ɲininkali a diyara n ye kuranɛ m'i makun pewu dugukolo munumunu ko kan kuranɛ kumana a kan kosɛbɛ aya dɔ bɛ suratu yasi kɔnɔ o kɔni o kumana kosɛbɛ aya wɛrɛw bɛ yen min b'a kofɔ koyi mais aya foyi tɛ yen min fanga ka bon ni aya ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu yasi la la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbahuna Nin aya bɛ kuran dugukolo munumunu de kofɔ direct hali sɔsɔli t'a la hali munumunu t'a la a ko a système solaire de fana bɛ nin kɔnɔ o bɛ fɔ min ma nizamu shamsi o de bɛ nin kɔnɔ direct a ko mun ko tile a bɛ la shamsi yanbaghi an tudrika al-qamara tile bɛ boli mais a tɛ kun kalo la o y'a daminɛ système solaire la direct a b'a daminɛ tile la n'i bɔra tile la sa i bɛna kalo la i bɛna bɔ kalo la i bɛna dugukolo la kuranɛ danna yen mais nin aya fana de bɛ kuma système solaire kan c'est comme univers yɛrɛ jɔsen o de ye mouvement ye ni mouvement tɛ yen dɔrɔn univers de bɛ détruire kuranɛ b'a fɔ cogo min na donc i mana bɔ tile la i bɛna otaridi la ale bɛ position première position na i mana bɔ o la i bɛna dugu i bɛna zaharatu la i mana bɔ zaharatu la i bɛna nin terre in na bon nin terre in bɛ troisième position na i mana bɔ nin na i bɛ taa marsi la i bɛna bɔ marsi la i bɛ taa zuhal la i mana bɔ o la i bɛ taa mustari la i mana bɔ o la i bɛ taa uranus après i bɛ sɔrɔ ka taa pluto la donc nin tugutugu kɛko in na ɲɔgɔn na ten dugukolo bɛ kuranɛ bɛ kuma kan mais n'a sera dugukolo ma a bɛ jɔ nin b'a yira ko min b'a kofɔ a b'a sidɔn a b'a sidɔn a bɛ yen donc n'i nana système solaire yɛrɛ ta k'a jateminɛ k'a lajɛ kuranɛ b'a mankutu cogo min wa kullun kullun in nakira de o kɔrɔ de foyi de tɛ yen min tɛ mouvementé ni fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ mouvementé univers kɔnɔ c'est comme ale bɛ détruire de o de la ne nana nin kuranɛ aya in kɔrɔ faamu tuma min na k'a fɔ wa kullun fɛn o fɛn de bɛ yen e bɛ min dɔn an'i tɛ min dɔn a bɛɛ bɛ munumunu de a bɛɛ bɛ espace kɔnɔ espace dɔ a fana ka a tilala ka espace in fana kɛ nakira ye tuguni ko wa kullun fi falakin o kɔrɔ ye e bɛ min dɔn o bɛ espace dɔ kɔnɔ a bɛ kan ka munumunu e tɛ min dɔn o o fana bɛ espace dɔ kɔnɔ a bɛ kan ka munumunu falaku ye espace ye donc n'i y'o kuranɛ aya in ta k'a lajɛ sa a kumana système solaire kan a kumana univers fana ka mouvement kan univers bɛ mouvement de la mouvement min ni sɔsɔli yɛrɛ t'a la kɛ gosi mouvement de la ka taga bon n'i nana bɔ o kɔnɔ i bɛ se k'a ye tile aya wɛrɛ bɛ a b'a fɔ la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala laylu sabiqu nahar wa kullun fi falakin yasbahuna o yasbahuna in tile bɛ kan ka taa ligne min kan ka taga ten science b'a fɔ cogo min tile bɛ ligne min kan ka taa n'a ma ligne in bila a bɛ fɔ min ma trou noir a bɛ se ka don dɔ trou noir b'a kunu a bɛ se ka don dɔ fana

donc o li ajalin musamman o bɛ komi le temps a kan ka temps min kɛ tile kan ka temps min kɛ ka boli ila ajalin musamman o bɛ ban de kofɔ k'a fɔ tile bɛ boli mais tile bɛ taa ban a bɛ taa ban yɔrɔ dɔ la ka taa balan n'a sera yen dɔrɔn o ye tile ko bannen a tɛ se ka taa yɔrɔ si bilen bon astrophysicien fana nana sabati bi a bɛ komi baraji dɔ de bɛ yen o bɛ komi ribari ni tile sera yen nɔ a bɛ taa ban yen o kɛra tiɲɛ o kɛra nkalon ye sabu ni maa min ko an ma ko an y'a ye tile kan ka baraji dalen bɛ tile sanfɛ tile ɲɛkɔrɔ yɔrɔ dɔ la n'a sera a bɛ balan an b'a fɔ i ta in kɛra tiɲɛ a kɛra nkalon ye kuranɛ kɔni y'a fɔ an ye k'a bɛ ban donc an tɛ se k'o kuma in na bilen siga t'a la voilà an karamɔgɔ o faamuyara kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni an ka waatiw cogoya o de y'a to babu ninnu an tɛna se ka mɛn a kɔnɔna na an bɛ taa ka taa dolo yɔrɔ an b'a dɔn dolo ye fɛn ye min ni a kofɔra kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɛ k'i ɲininka yalima dolo yɛrɛ a da dɔnnen don wa alihamdulila dolo da dɔnnen don a bɛ fɔ min ma alikawunu manzuru n'o ye l'univers visible parce que appareil caman de bɛ yen sisan minnu sigilen bɛ ka univers yɛrɛ lajɛ ka taga non dolo ninnu jatelikɛlan dɔ bɛ yen ko télescope Hubble ale kɛlen bɛ ka don jate kosɛbɛ se kɔmimi sup ale bɛ jate kɛ cogo min ni ni karamɔgɔ donna tɛ nasa balotanɛ na ka bɛn dizz waati ni dɔrɔn ye tuuru naasi kelen kɛ tɛ sanfɛ n'a ye maa ma kalize k' i ni muru tɛ k'a fɔ a ye n jate ni karamɔgɔ nana anwɛri o bɛ n'a fɔra sera n'a fɔra k' ka segin jate kan a ye maa ma ni muru tɛ dizsɛri waati a tɛ segin k' tigi ni muru a b'a jute de fara a kan donc o télescope nalen ka bila point na ale sera ka sifuru min sɔrɔ bi k'o bɛ sanfɛ o bɛn nimoro kelen sifuru mugan ani naani nimoro kelen kɔfɛ sifuru mugan ani naani o dolo de bɛ yen min kalikilelen don mais kawunu manzuru kɔnɔ quoi c'est-à-dire diɲɛ ni univers min n'a bɛ ye ɲɛ na o dolo hakɛ de bɛ yen o kalikili bɛ komi i n'a fɔ miliyɔn ba kelen o miliyari kelen miliyari ba kelen

Dolo nombre dɔnnen an karamɔgɔ o kɔrɔ dolo ko a ko kuma ka ca dɔɔnin kuma ka ca dɔɔnin voilà o la an karamɔgɔ dolo relation jumɛn de bɛ ani tile ni ɲɔgɔn cɛ voilà sisan dolo ni tile dolo fana ye tile de alihamdulila i ka nin question ɲɛna kosɛbɛ parce que mɔgɔ caman t'u différence dɔn fɛn minnu bɛ sanfɛ dolo b'a la planète b'a la tile fana b'a la i bɛ dolo dɔw ye yan a bɛ k'i ɲɛna ko dolo don i b'a sɔrɔ o tɛ dolo ye o ye tile de ye i bɛ dolo dɔw fana ye a bɛ k'i ɲɛna k'o ye dolo ye mais o tɛ dolo ye k'o ye planète ye planète bɛ komi dugukolo wɛrɛ quoi bon k'i to dugukolo in kɔni kɔ kan yan i b'a bɛɛ ye i n'a fɔ dolo de mais ala barika la kuranɛ de sera k'u bɛɛ mankutu parce que kuranɛ m'u si wele tɔgɔ kelen a ye dɔ wele najimu a ye dɔ wele kokɛbu a ye dɔ wele suhubu donc a bɛ dɔn o fɛ ko kuranɛ kɔni tun b'a si dɔn bi de olu tɔgɔw nana dɔn dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ u tɛ fɛn suguya kelen i bɛ dolo caman ye i b'a sɔrɔ dolo yɛrɛ yɛrɛ tɛ koyi ale bɛ bɛn tile de ma o ye tile wɛrɛ de min na an bɛ nin tile min lajɛ o tɛ kelen i bɛ dolo dɔw fana ye a bɛ k'i ɲɛna dolo dɔ tɛ koyi o ye dugukolo de i n'a fɔ n'i y'i to planète Mars la sisan k'an fana lajɛ ou bien n'i y'i to extérieur la k'an fana lajɛ n'i tɛ dugukolo in kɔ kan i b'an fana dololama ye de a bɛ kɛ an fana ɲɛna k'o ye dolo an fana bɛ kɛ ko n'i yɛlɛla ka taa planète wɛrɛ la voilà n'i ye anw lajɛ an bɛ kɛ ten an fana bɛ kɛ ten an b'an to yan sisan sanfɛla lajɛ souvent voilà an bɛ fɛn dɔ ye i ko ko a dɔ ye dolo ye a dɔ ye planète ye voilà n'i bɛ planète Mars la sisan i b'an fana dolo laman ye de i tɛ dɔwɛrɛ ye foyi ye ni dolo tɛ lumière mɛnɛlen b'an kan tile lumière jɔlen b'an fana kan i b'a ye dolo dɔ dɔrɔn dɔrɔn donc hali n'a sɔrɔ extraterrestre bɛ yen sisan olu b'an fana wele de ko extraterrestre Hmm? parce que an fana bɛ dolo dɔ de sanfɛ hmm. ah, mais k'i to yan hmm. i bɛ minnu ye ko dolo don différence b'u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a si ni si tɛ kelen a dɔw yɛrɛ bɛ yen o ye galaxie de i b'a sɔrɔ dolo yɛrɛ tɛ o galaxie don o fana bɛɛ b'a la
an karamɔgɔ faamuyara kosɛbɛ sisan i da sera dolo ani planète kan an b'a fɛ k'a dɔn planète yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn de b'a la diɲɛnatigɛ yɛrɛ ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi
bon sisan planète jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ vie mhm. kɔnɔ parce que an bɛ min sanfɛ sisan mhm. o ye planète ye mhm. a date dɔnnen don a waati dɔnnen don a bɛ ye position min na sisan euh, astrophysiciens kɛlen bɛ ka min fɔ il faut k'an ka moyen wɛrɛ de ɲini ka bɔ nin planète in kan ka taa planète wɛrɛ kan diɲɛ na don natɔla la o fana bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ recherche de bɛ senna sisan télescope bɛ kan ka Mars nin ɲɛɲini sisan k'a fɔ an kan ka se ka taa yen ka taa sigi yen bon station fana sigilen don o recherche n'o fɛnw kama parce que c'est-à-dire Ala ye adamaden da ka dɔnniba de di adamaden ma dɔnni labilalen don adamaden bɛ se ka mouvement ba de kɛ dɔnni kɔnɔna na ni an sera ka bɔ nin dugukolo kɔ kan san ka taa planète wɛrɛ kan o planète wɛrɛ in kan a bɛ se ka kɛ richesse fɛn wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ yen min tɛ nin ye non seulement ça dɔn dɔnni limite bɛ nin na donc nin limite na fɛn bɛɛ dɔnna ka ban donc il faut k'an ka moyen wɛrɛ ɲini ka taa planète wɛrɛ kan ka taga base wɛrɛ sigi yen nɔ o recherche ni fɛn bɛ senna sa o pour le moment adamadenw sera ka a sen jɔ yɔrɔ min kɔnɔ o ye kalo ye mais appareils bɛ yen minnu taara Mars la appareils wɛrɛ bɛ yen minnu taara première position fana na bon appareils fana bɛ yen halisa jusqu'à présent robots u bɛ kan k'o bila ka taa fan wɛrɛw fana fɛ ka taa vie wɛrɛ ɲɛɲini ani ka taa fɛnw fana ɲɛɲini fɛn minnu bɛ se ka kɛ ka nin planète in fana servir ka servir ka servir eh, an karamɔgɔ o hukumu kɔnɔ an bɛ nin planète min sanfɛla la sisan i ko ko bientôt recherche bɛ sen na an bɛ se ka yɛlɛma ka bɔ nin kan cogo min na o b'a jira k'a fɔ don nataw la eh, gɛlɛyaw bɛ yen an bɛ se ka mun sɔrɔ nin planètew la o gɛlɛya ninnu nasiraw la a jumɛn i bɛ se ka exemple jumɛn di an ma a tagacogo la min b'a jira k'a fɔ ko don nataw la an bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ nin planète in sanfɛ. Voilà a gɛlɛya fɔlɔ ye sisi ye. Sisi. Sisimafɛn minnu bɛ bɔ parce que couverture de bɛ datugulan de bɛ dugukolo in na. Unhun. Min b'a to ni tile t'an frapper ka se hakɛ dɔ la. Unhun. Donc o couverture sisimafɛn ninnu bɛ kan ka o couverture in jeni dɔɔni dɔɔni n'a bɛ ko couche d'ozone. Unhun. Bon o jenini kɔnɔna na. Unhun. Ni dɔ ma bɔ o la. Unhun. Wajibi don dɔ dugukolo bɛ kalaya ka se hakɛ la hakɛ min ni balo yɛrɛ tɛ se ka k'a sanfɛ tun bon o kɔfɛ an bɛ oxygène min sama a fana nombre de b'a la hakɛ de b'ale fana na don dɔ la o fana bɛ ban o kɔfɛ maaninfinw yɛrɛ hakɛ nombre nombre bɛ kan an bɛ 7 milliards la sisan dugukolo tɛ se ka 50 milliards balo a tɛ se a tɛ se ka 50 milliards balo kɛko foyi t'o la moyen foyi t'a la donc tant que tant que ni vie kɔni bɛ continuer la il faut k'an ka moyen wɛrɛ de ɲini moyen min b'an permet ka se ka balo an bɛ état min kɔni na sisan n'an tora o système kɔni kan ka taa fo ni système wɛrɛ nana sɔrɔ min bɛ se k'a to ni 50 millions bɛ bɔ mais an bɛ balo kɛko min sisan dugukolo in tɛ se ka 50 millions balo 50 milliards 50 milliards très bien dugukolo in tɛ se ka 50 milliards balo parce que an bɛ actuellement 7 milliards la an ma se 8 ma fɔlɔ mais avec déjà 50 milliards c'est que dugukolo bɛ dɛsɛ ka balo donc il faut que moyen wɛrɛ ka ɲini an ka taa planète wɛrɛ la ka taa système wɛrɛw sigi senkan yen min b'a to ni vie bɛ se ka continuer kɛko min mais a mana kɛ o kɛ o kɔni a bɛɛ laban ye banni kɔni ye kuranɛ b'a fɔ kɛko min nin bɛ ban dɔ wɛrɛ fana mana sɔrɔ a fana laban ye banni ye kɔni siga foyi t'o la ni ala sɔnna a ma an karamɔgɔ an y'a ye k'a fɔ nin fɛn ninnu ala sɔnna a ma e i sinsin kuranɛ kan ka nin bɛɛ tɔmɔ ka bɔ kuranɛ kɔnɔ mun de la ka kɔn bi ɲɛ mhm. faamu ɲɛ mhm. nin ma se ka lakodɔn kuranɛ kɔnɔ fo a nana ye i b'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ nakun ye mhm. diinɛ kuma gansan ni hadamadenya ɲɛnamaya kuma tɔw t'a kɔnɔ mun ye mɔgɔw to o kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la dɔnni kɔnɔna na o ye idéologiew de ye parce que idéologie minnu bɛ di karamɔgɔw ma kuma dɔw la a dɔw bɛ kɛ ni ka bɔ fan wɛrɛw de fɛ ka na parce que tout récemment sadiya ka pɛrɛnsi a bɔra k'a fɔ tu de sama a ko edzi n tɛgrisi edzi pa ko osida de y'a n ppze sadiya kun o k'a ppkike p poro fɛrɛsitɔ pe yen n sofitigi ka ayiwa edsi kana se ka fanga sɔrɔ u ka yɔrɔ la dɔn ko a ye delieled ninnu caman bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ kɔfɛ kana de ka n'a n ppzse mɔgɔw kun pur de fɛn politi u bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw sama k'u bɔ ayiwa i n'a fɔ laɲini yɛrɛ yɛrɛ min ye ka mɔgɔw sama ka bɔ o kan sinon kuranɛ bɛ mɔgɔ su de ka dɔnni ɲini kuranɛ bɛ mɔgɔ su de ka recherche kɛ kuranɛ tɛ mɔgɔ su k'i sigi i bɛna kira ye yɔrɔ o yɔrɔ baara a fɔ de baara kɛ baara de bɛ nɔgɔ bɔ mɔgɔ la bon n'i y'o lajɛ ka ɲɛ mɔgɔ k'i sigi ten ko i tɛ baara kɛ ou bien k'i sigi i tɛ recherche kɛ i tɛ foyi kɛ o ye fɛn wɛrɛ de ye sinon o tɛ kuranɛ ka laɲini ye pewu pewu kuranɛ bɛ mɔgɔ su toujours ka kɛ baara de kan kuranɛ bɛ mɔgɔ su toujours ka kɛ recherche fɛn de kan pour ka se ka maaninfinya yɛrɛ développer ka se ka maaninfinya yɛrɛ bɔ nɔgɔ la o faamuyara an karamɔgɔ nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ se ka kuma kuncɛ kuma jumɛn de da nin kan walasa ka se ka walawalali di nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen faamuya ka se ka sɔrɔ a la alhamdulillah an bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw k'u jija hali bi kuranɛ de ye sɛbɛn kelen pewu ye sɛbɛnfɛn gafe kelen pewu gafe min ni a bɛ se ka diɲɛ ban c'est à dire a bɛ se ka boli ni diɲɛ ye ka ta diɲɛ kunu fo ka taa se bi fo ka taa se diɲɛ sini kuranɛ de bɛ se k'o kɛ n'a kuranɛ kun ma jigin arabukan na a bɛ se ka kɛ kuranɛ kun tɛ faamu parce que arabukan ka bon kojugu a fɛrɛlen bɛ fɛn tɛ par hasard n'a jiginna quoi dabɔ kama don ka kuranɛ jigin arabukan na pour que détail dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu bɛ datugu ka don dɔ de makɔnɔ i b'a sɔrɔ kuranɛ aya dɔw bɛ yen sa olu kɔrɔ olu kɔrɔ bɛɛ ma dɔn ka ban i b'a sɔrɔ i n'a fɔ an ye aya min expliquer sisan wa kullun fi falakin yasbahuna o aya n'a ɲɔgɔn dɔw olu ma dɔn ka ban parce que o tɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ min dɔnna a la bi o ye nin ye sini dɔ wɛrɛ bɛ dɔn a la sini kɛnɛ kɔrɔ wɛrɛ fana bɛ dɔn a la tuguni parce que a bɛ kan ka développer ka taa arabukan yɛrɛ ka bon kojugu arabukan ka jɔ a fɛrɛlen don n'i ko i bɛ nin mot kelen expliquer bamanankan na sa i bɛ obligé ka mot caman de fɔ yanni ka se ka détail di n'o ye wa kullun ye mais arabukan b'a fɔ mot kelen pewu wa kullun nakira don fi falakin o fana ye nakira ye nakira fila bɛ min yira o de foyi de tɛ yen min t'o kɔnɔ e bɛ min dɔn ani i tɛ min dɔn a bɛɛ bɛ a kɔnɔna a bɛɛ de b'a kɔnɔ kɔrɔfɔ kuncɛ kuma jumɛn de bɛ yen ka da nin kan alhamdulillah an bɛ silamɛw wele surtout an denmisɛnninw an ka ɲɛsin recherche ma science min ni technologie min bɛ kuranɛ kɔnɔ an ka ɲɛsin ma k'u développer

dɔw k'i ma kafiri dɔ k'a f'i ye ko dugukolo bɛ munumunu n'e ko a ma ko kuranɛ m'a fɔ c'est comme e ye kuranɛ don bolo la de o or que a ye aya dɔ fɔ aya min bɛ kuma direct la shamsi yanbaghi laha an tudrika al qamara wala laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahuna e ma se ka nin fɔ kafirikɛ ye kafirikɛ k'a faamu k'a fɔ dugukolo in a bɛ munumunu kuranɛ ye nin aya ba in fɔ nin fɛn ɲuman ba in b'e bolo e ma se k'a fɔ ka ɲɛ e tilala ka fɛn wɛrɛ de fɔ min t'o ye e ye kuranɛ don bolo la donc an bɛ wele wele da an bɛ da mɔgɔw ye an ka wuli ka kuranɛ yɛrɛ science n'a technologie k'u ɲɛɲini tafisiru kɔrɔma min bɛ yen ka tafisiru kura fara o kan pour faire face menace kura min bɛ yen sa n'a ɲɛsinnen bɛ silamɛya ma pour faire face à ça n'an y'an sigi ten k'a to juguw bɛ kan ka fɛn minnu fɔ ka kuranɛ don bolo la ka sɔrɔ kuranɛ dun fɛrɛlen don kuranɛ fɛrɛlen don kojugu kunun kuma b'a kɔnɔ bi b'a kɔnɔ sini b'a kɔnɔ donc an ka wuli ka formation kuraw ɲini siyansi kuranɛ siyansi k'a développer pour faire face aux ennemis
ni ala sɔnna folikan laban jumɛn bɛ an bɛ foli se an karamɔgɔ ma seydi serifu usman madana haydara ale min kɛra sababu ye ka nin ko in sigi sen kan ani an bɛ an ka téléspectateurs bɛɛ lajɛlen fo an b'i yɛrɛ fo jalo an'i ka animateurs bɛɛ lajɛlen wasalamu aleykum warahmatulahi nin kun ye an ye an ni an karamɔgɔ alhuseni kamiya ka bɔ jɛnɛ mara la dugu la min tɔgɔ ko kandara an n'a tun bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye kuranɛ n'a y'a sɔrɔ a ye siyansi ko fɔ o la kuranɛ ye siyansi ko fɔ yɔrɔ minnu na a da duuru la kelen kelen kelen kelen ka walawalali kɛ a bɛɛ lajɛlen na n'aw ye jɛmukan in lamɛn aw bɛ faamuya caman sɔrɔ a la o la ni ala sɔnn'a ma nin jɛmukan min filɛ nin ye nin tɛna kɛ a sigi dan ye don n'a nataw la an na se ka nin fɛn ninnu kelen o kelen ta ka se ka walawalali kɛ walasa aw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ alikuranɛ ye fɛn ye fɛn min ni diɲɛ a n'a kɔnɔko kuma bɛɛ lajɛlen bɛ a kɔnɔna na mais i bɛ taa sɔrɔ dɔnni ani faamu a ma se a dɔw ma o hukumu kɔnɔna na ala sɔnna ka a dɔnni di ale ma a sera ka a seko n'a dɔnko bɛɛ kɛ ka faamuw ɲini walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la an b'a ɲini ala fɛ halisa nin ko ninnu a recherches ala k'a fanga bonya walasa silamɛya ka se ka kisi a juguw tɔɔrɔ ma ka foli ta k'a ɲɛsin nin bɛɛ sababu ɲuman ma n'o ye an karamɔgɔ seyidi serifu usman madana haydara yan fo bangoni janginɛbugu la ka dugawu k'a ye ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba la ani silamɛ furew bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin waati in na ni ka dugawu kɛ ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu